Ben Longwe he was our king unkatiyimirira kuyankhulira dziko lino la Malawi unkatetezera zika unkayankhula mosaona nkhope ine walahiri KTV ndayankhula nawo masiku apitawa koma lero wapita
koma tifuna tikusimikizeni kuti madzulo pano tili limodzi ndipo tiyankhula mwatsatanetsatane tifuna tililongosole boma limeneli tiliyike pambalambanda aliyense alidziwe kuti boma limene tili ife ndi limeneli chakwera has failed us aMalawi let us agree that zikomo kwambiri munali ndine charles ben longwe god bless you mwakoma nonse zikomo
Ah, m'bale wanga kwa dr tinapita mm, tinapita ndithu kuchipatala ku MIM ngati madziwako ku MIM ku Kanengo kutsogoloko e, tinapita ndithu kumeneko komano zikuoneka ngati doktayo talephera kulowa mkati, tinapeza kuti Area 30 yonse ija yadzadza pamenepopo. Nde sitinasikenso m'galimoto, tinangozungulira ndi roundabout ndi kubwerera. Analoda osati masewera. Zimachita kuoneka kuti ena ake auzidwa ndithu kuti Longwe akubwera pachipatala pati pamenepa, nde amatichingamirano. ngati kuti akuchingamira convoy ya president etu ena ali khalekhale m'magalimoto basi nangotembenuka doktayonso sitinakumane naye anazandiimbira titachoka koma mwina titayenda mtunda wa 1 kilometer nde apapa program imene tili nayo ndiyokuti eh, basi ndipita ku Mangochi e, kuti chipatala china chake champhamvu ku Mangochi uko ndiye mwina tipita mmawa kumeneko e, komano audio yosatumizira munthu ikhale yanu ya ku inbox ya nde program ndiyo kuti basi ndasintha kumene nali ndi appointment kuja kukuoneka kuti kuli mbola nde ndasintha etu mkulu wanga shuwa ndithu
koma suti umamvuta ngati this week kungoyambira last week imene uh, fansa nami ndimakamba naye nkhani za mwendo zonso nanezo mwina uh, twice a day timakamba koma atapita ku mzuzu ku mzuzu anakam'baya injection Inje- kungochokera kum'baya injection imenepo iwo- iwo amati akum'baya inje- injection wa cancer kenako kuzampeza kuti si cancer mukuona nde Ineyo ndikutha kuona ngati ndi plot from mcp anagwirizana mwina ndi ma doctor kumubaya jakisoni wa poison slow, slow poison chifukwa muka mukaonesesa sister ake ati olo amapanga phuma amapanga amamba amapanga nophuma ngati kubanika kupuma kanga ujeni ma- uje- eh, poison uchana umamfika ku mtima mmazo mtima uko uje mtima ukamalephera kupuma mwandimvesa nde even so far bezi mauje mwendo umati ukutulu- ukutuluka bezi za poiz- poison panopa za poison although munthu amwalira mukuona nde pamakhala zambirimbiri komano i believe kuti ndi poison Anam- anam- anambaya poison ku Mzuzuko ndi pano pano sinanga munthu odwala umangoti chilichonse wandipasa dokota nchabwinobwino Komano it was so poison panopano inafika stage yokuti sakanathaso kupangira mwina eyesu so eish ine ndikuona ngati ma doctor awawa anagu- ana- mwina anauzana ndi wa mcp mwina doctor mmodzi anali wa mcp awansakasaka nkupanga zite eyetu alichi zomvesa chisoni zomvesa chisoni naye naita kuimba mo namba osati kuimba sa munthu ya straight ntamba iwo anthu akuyamba maso ne kuimba so straight namba la eyetu nde zosayenda koma zosayenda
ntchafu ya chima thick blood kaya ndi zichani ya mwina akandipopako zimenezo ndi zoti zikhala bwino fanzo mapanganso kuti mtima uzithamanga olo mmene mapanga audio Tili okhumudwa kwambiri pa imfa ya Ben Longwe chifukwa Ben Longwe anali munthu wofunikira kwambiri and ankacheza ndi munthu wina aliyense wachichepere, wachikulire, and ankamulemekeza and ankamenyera ufulu kufunisisa dziko la Malawi kuti likhale labwino amalawi akhale pa mtendere koma zachisoni pomamva zoti lero lino Ben Longwe kulibe ndingoti mzimu wake uuse mu mtendere Mulungu amukhululukire zolakwisa zake zikomo.